Dia daoibh páistí arís conas atá sibh? Tá mé ag just caint faoi mothúcháin arís an ceacht seo so ceart go leor tá mothúcháin agus sa Gaeilge i gcónaí tá mothúcháin ar an duine an cuimhin libh? Sa Bhéarla deirimid I am happy ach sa Gaeilge tá áthas orm it's on the person so orm on me ort on you, air on him, buachan, and uirthi, UIRTHI, uirthi, on her, so orm, ort, air, uirthi. So, más maith linn, tá, right, tá áthas orm, I am happy, tá áthas ort, ORT, you are happy, tá áthas air, He is happy, Tá áthas uirthi. She is happy. Ok, piocfaimid ceann eile. ocras, tá sé sin hungry, Tá áthas orm. I am hungry. Tá áthas ort. You are hungry. Tá áthas air, Tá ocras, tá brón orm. Tá ocras air. He is hungry. Tá ocras uirthi. She is hungry. So, orm, ort, air, uirthi. Abraigí liom. orm, ort, air, uirthi. orm, ort, air, uirthi So just táim chun léamh na cinn seo don foghraíocht, pronunciation Tá áthas orm. Tá brón orm. Tá tart orm. Tá ocras orm. Tá eagla orm. Tá fearg orm. Tá deifir orm. Tá náire orm. Tá tuirse orm. Tá imní orm. Tá díomá orm. So déanfaimid é ceann amháin uair amháin eile, so éist liom now for pronunciation don foghraíocht. Tá áthas orm. Tá brón orm. Tá tart orm. Tá ocras orm. Tá eagla orm. Tá fearg orm. Tá deifir orm. Tá náire orm. Tá tuirse orm. Tá imní orm. Agus an ceann deireanach, tá díomá orm. Right, so tá an Béarla in aice leo, áthas, happy, brón, sorry or sad, sorry, nó, sad, tart,

Tá brón orm, tá tart orm, tá ocras orm, tá eagla orm, tá fearg orm, tá deifir orm, tá náire orm, tá tuirse orm, tá imní orm, Tá díomá orm, right? So, sa Gaeilge, tá mothúcháin ar an duine, on the person. Ar is the root, and then orm, ort, air, uirthi. Orm, ort, air, uirthi. Agus ná déan dearmad, so tá áthas orm, that's inniu, right, ceart go leor, inniu tá áthas orm inniu, I am happy. so tá is present tense agus athraíonn tá go bhí for past tense, bhí is inné um so it's tá áthas orm I am happy if I wanted past tense bhí áthas orm I was happy bhí so athraíonn tá go bhí. right, tá aimsir láithreach, bhí aimsir chaite, tá inniu, bhí inné. Ceart go leor, agus seo é, now féach air sin, so, athraíonn tá go bhí, that's inné, bhí áthas air, he was happy, so air is he, an cuimhin libh? Sa fhorainm, orm, I, ort, ORT, is you, air, him, it's on a buachaill, is a buachaill on him, and uirthi, UIRTHI, UIRTHI, uirthi is on her. So, Bhí áthas air, Bhí brón air, bhí tart air, bhí ocras air, bhí eagla air, bhí fearg air, bhí deifir air, bhí náire air, bhí tuirse air, bhí imní air, bhí díomá air. An dtuigeann tú? So chun athdhéanamh revision or recap, mothúchán, mothúchán sin ceann amháin, tóg an I as, mothúchán, sé sin feeling, singular, uimhir uatha, singular. agus if you want to say the plural feelings cuireann tú an I isteach, mothúcháin feelings, ok, so mothúchán, sin feeling and then cuir an I ar ais, mothúcháin feelings agus i gcónaí sa Gaeilge tá sé ar an duine, ar an duine on the person sa Gaeilge, feelings, so it's orm, ort, air, uirthi, so má úsáideann tú orm, Tá áthas orm, I am happy, I am happy. Tá áthas ort, you are happy. Tá áthas air, he is happy. Tá áthas uirthi, she is happy. Piocfaidh mé ceann amháin eile. Eagla. Tá eagla orm, I am afraid. Tá eagla ort, You are afraid. Tá eagla air. He is afraid. Tá eagla uirthi. She is afraid. So orm, ort, air, uirthi. Right páistí! Maith sibh! Slán anois! Tabhair aire! Beidh mé ag labhairt libh arís. Slán!